siziwa akuyenda kupeza njira yake asweji ndikuona kuti yazizira pakati apa kutsogola mapita muja ndikumaona kuti tempo yaziziritsa tsopano mmene apanikiza atsikana amenewa Scorchers ndiye tiona kuti zikhala zikuyenda motani anzanga fortune 30 minutes mchigawo choyambirira women's afcon cup of nations 2026 letisha pereka mpira chapapira pang'ono ndi Irene Khumalo. Khumalo ndi amene ali pampira dzabweza mpira kwa Mercy Sikelo. Sikelo akhoza kumenya mpira wautali ndi atsikana a timu imeneyi ya Malawi amene ali pa mpira tsopano kuyesa kuti athamange nawo akalowe mgawo la timu imeneyi ya Egypt dzamenya ndi mpira wautalitali aupezapo ndi atsikana a timu ya Egypt chapakati penipeni kungomenyaponso mpira wautali anali kachotsa ndi Mira ari Abdullah Sore ndi atsikana a timu imeneyi ya Egypt ndi amene ali pa mpira dzotsetseretsa chapakati penipeni adzautumiza gawo lina koma wakanika kuti aufikire kuti aufikire Nadine Gazi wakatulukapo mpira kuti ukhale woponya ndi manja woponya ndi manja nyama kwa atsikana a timu imeneyi ya Malawi ndikukamba kuti 30 minutes 30 minutes zapita masewera amenewa Ndi Egypt 0 Scorchers ziro mmene zikuyendera abweza mpira kwa mercy sikelo sikelo kudzawutsetseretsa tsopano kuti athamange ndi atsikana a timu imeneyi ya malawi rose dzapereka kwa irene irene kuyesa kumuyang'ana letisha letisha dzoperekanso kwa rose rose wamenya mpira wautali kuti akusumbepo amamuyang'ana temwa komabe ndi egypt imene yapezapo mpira akulimbana ndi benedeta mkandawire Komabe ndi atsikana a Egypt amene atulutsa ndi woponya ndi manja wa timu ya The Scorchers msanga msanga Benedetta. Komabe ndi timu ya Scorchers imene ili pa mpira tsopano Temwa adzapereka mpira kuti abwere ndi Faith wapereka kwa Temwa mwayiwo chiganizo ngakhale wothandizira rifari chinamvuta kumeneko koma bwenzi akhala akuona kupereka mpira bwino kwambiri Faith ndi mzimu wa Temwa Chawinga koma ikufika
Tiona kuti akhale akuz, akupanga zimene zimene kwa nthawi yaitali motani atsikana amenewa a Egypt. However, pakadali pano zikwayendera, zikwathekera. 32 minutes zimene zapita ndi Egypt 0 Malawi 0.
Tizilombo tolusa timeneto tachalira kudya mwankhanza zokolola zanu. Eya, sitikusamalanso zoti khasu limapweteka. Tikuteremu, alimi atcheru apanga kale ubale ndi a Farmers Hope Agri Suppliers. Awa amapezeka ndi mankhwala opha tizilombo monga Profas 500 EC, Cyperfas 200 EC ndi ena ambiri. A Farmers Hope Agri Suppliers amapezekanso ndi mankhwala ogoneka njere za udzu ndi opha udzu omera kale komanso oteteza ndi ochiza chiwawu. Iwo ali ndi ma sprayers a mtundu osiyanasiyana. Alinso ndi fertilizer wokulitsa ndi wobereketsa monga Can, NPK, Urea komanso D compound ndi wina wambiri. A Farmers Hope Agri Suppliers amapezeka ku Kanengo ku Lilongwe komanso ku Limbe mu mzinda wa Blantyre. Mukafuna kuimba foni tchayani 0992935586. Farmers Hope Agri Suppliers, tizilombo tonse timvera fungo ulendo uno.

The Scorchers! Kuchokera ku Ascent Academy kulowera mdziko la France kutumikira timu ya dziko lino Rose wamwetsa chigoli cha timu ya Scorchers atapatsana bwino Irene Khumalo kulowetsa mpira mkati kukafika kwa Temwa temwa kupereka kwa rose wamwetsa chigoli cha timu ya scorchers ndi egypt 0 scorchers 1 suzana zapamwamba kwambiri zowomba kwambiri mzanga fortune chigoli chabwino chimene wamwetsa rose kadzere mu chigawo choyamba chimenechi mpira kupatsirana mwapamwamba mzanga fortune kuchoka kwa irene khumalo kupereka mkati Kupeza Temwa osadzikonda iyayi chifukwa iye uja as usual amakhala ndi traffic nthawi zambiri amene anawopa ndani anali Rose Rose kupeza mpira finishing good in fact impressive goal mzanga fortune yatsogola scorchers 1-0 pamwamba pa Egypt kunena kuti defending yawo amayesetsa inde koma pena amangofika poti eyi zichitike basi
yatsogola malawi koyamba kusewera ku women's africa cup of nations ngati zingathere chonchi ndekuti tidziyang'ana gawo lina koma pemphero loti zipitirire kuyenda ngati mmene zikuyendera kwa malawi ochuluka aliponso ochuluka amene akupereka sapoti kwa atsikana amenewa ikubweranso ndi the scorchers uyu ndi temwa temwa temwa temwa oh, amtchingilapo kumalandapo ndi atsikana timu ya egypt amene apampila tsopano 37 minutes zimene zapitapo masewera amenewa alandapo chapakati penipeni nali madina nguluwe zapereka mpira kwa rose alfandika menya mpira utalitali kulibe wina aliyense wa timu ya malawi kungosiyanso kuti utuluke kumeneko atulukapo kuti ikhale goal kick atsikana timu imene ya egypt 37 minutes zimene zapita masewera amenewa egypt 0 malawi 1 zamenya mpira utalitali atsikana timu ya egypt chotsaponso ndi malawi kutuluka ponya ndi manja wa atsikana timu ya egypt akaponya ndi manja atsikana timu imene ya egypt aukaponya ndi Yasmin Muhammad koma watulukaponso kumeneko anakhala goal kick goal kick ya timu ya The Scorchers awuyambapo mpira mchanga mchanga na ngachocho na Mercy Sikelo zapeleka mpira kwa Rose menya mpira utalitali nali Rose Alfandika abwere ndi atsikana timu ya Malawi kuchotsaponso ndi Egypt zatsitsa chapakati penipeni kumaupeza ndi anyama- atsikana timu ya Egypt

ndi free kick timu imene ya Egypt Cleopatras. Nadine Ghazi ndi amene anali pansi jezi number 7 kwa timu imene ya Egypt 39 minutes zimene zapita masewera amenewa WAFCON 2026 Egypt 0 Malawi 1 kutheka mukutijoina kumene zamenya free kick mpira osakhala bwino kwenikweni ndi goal kick ya anyama- ya atsikana Ndi goal kick ya atsikana timu imene ya Malawi 1-0 ndi mmene zilili. Wachotsapo mpira wachabe kwambiri Mercy Sikelo ndi nkhani imene ingakambidwenso mwina ya mchigawo choyamba kuchotsa mpira woopsya kwambiri Mercy Sikelo Suzana Nkhoma. Waipulumutsa timu ya Malawi Sikelo pamene akufunika kuti akuyenera kuchita motero chifukwa mipira anapita na kangapo konse anyam- atsikana amenewa a egypt komano mercy sikelo anayesetsa kumbali yake kuchotsa mipira imene chifukwa panakhala kuti mwina sapange step up ndiku ah, kuchotsa mipira ngati imene ijayo panakhala povuta mwina bwezi pano tikambana zokuti game imene ili kapena even or 1-1 or kapena mwina iwo akutsogola so mipira imene ndi ingapo imene wachotsako mercy sikelo so goalkeeper adzitero mu nthawi yake imene akuyenera kugwira ntchito akuyenera kugwira ntchito Irene Khumalo pereka mpira muyang'ana Faith ibwere ndi Malawi ibwere pa mpira tsopano tembenuka pomwe pamwamba akuyesa kuika mpira bwino ndi Malawi Letisha zapereka kwa Captain Tabitha Tabitha zapereka mpira bwino kwa Rose akuyesa kuletsa mpira mkati ndi the, the Scorchers mkati oho akanatha kulakwitsana okhaokha ndi kona Kona ya timu ya Malawi anali Noora amene watulutsa kumeneko mwina anakamsiyira goalkeeper kumeneko miscommunication sana kandeni bwino sanamvane bwino bwino um, atsikana amenewa ndiye zikuoneka kuti pamene wajasi mwina anthu zinyeka um, mtsikana ameneyo komano at least ndi mwayi kuti mwina wapita behind for a corner So Rose Rose kusema kona oh, kumenyetsa chitsulo akanatha kuchinyiratu Rose Smith Kadzere ngati uchinyiratu goalkeeper sanaona kuti umene utomona kuti umapita kukamenya chitsulo cham'mwamba upper post komano go- free ina inali of course inali kona yoti akanatha kuika mkati however uh, it's also good to be ambitious mzanga fojo

Nkutheka ena kudzidzimuka ndi timu ya Egypt ali ndi mwayi apititsa pamwamba Sikelo anachedwa pang'ono anapenda Nadine Ghazi ana anamtukulira anamtukulira Mercy Sikelo komano kuonera kuti wapita wamwamba mwayi kuti wapita wamwamba chifukwa Mercy anali ma anali maganizo abwino kulowa of course kulowa mkati kuja kumapeza kumathandiza pena koma pena kumatha kupanga backfire ngati zinachitikira mmeneko Zangochitika kuti mpira wapita pamwamba komano anali maganizo abwinowo a Nadine mtsikana wa Egypt. However, Nadine Ghazi. Still uh, Malawi kutsogola 1 nil.
Zukomerabe. Malawi. Chigoli chimene wamwetsa Rose. Chimene chikusiyanitsa matimu awiri amenewa. Muli a Rose angapo. Uyu ndi Rose Kadzere amene wamwetsa chigoli cha timu ya the Scorchers menya mpira utalitali yesa kuti ausumbepo kumeneko peza ndi atsikana a timu ya malawi kuti athamange tsopano akuthamanga ndi tabi tabi tabi kati wachotsa throw-in ya atsikana a timu ya malawi auyambapo mpira msangamsanga apereka mpira kwa irene khumalo Khumalo chapambuyo uyu tsopano ndi rose alfandika akuti am'gwetsapo munthu ikhalanso free kick yatsikana timu ya egypt free kick yatsikana timu ya egypt amgwetsapo farai eumade farai eumade anali madina nguluwe amene anakafika molakwika kumeneko akuyenera kusamala chifukwa masewero ake ndi Timu ya Nigeria anapatsidwanso yellow card and mmene ankafika chigawo chachiwiri sanachedwemo kwambiri mtsikana amene ndi wofunikira pakatipo akugwira ntchito yotamandika kwambiri koma akuyenera kumasamala akamafikira maplayer aje chifukwa kungoti ampatse ampange caution apopo ampatse caution nde kuti zikhale zovuta kunena zoti mwina musungebe poopa kuti mwina zichitikaso n'kumupatsa red card mukatero you are, you are reduced to, to, to, to, to 10 so ndipofunika kuti asamale mtsikana ameneyi Madina Nguluwe

Mwasanduka kuti mukapambane 100,000 44 minutes akaseme free kick atsikana a timu ya Malawi Malawi the Scorchers uyu Rose Alfandika apereka mpira kwa Irene Khumalo Khumalo kumenyetsa posto katswiri wa timu ya Egypt kuti apatsirane ndi atsikana a Egypt menya mpira wautali koma ndi Malawi imene pampira akuti bwanji kwenikweni Suzana akuti Kuponela kuti pena mwina pena pena pena kunja pamene kuda mpeka ngati free kick ku timu imene ya Malawi or no it's a throw in. Star 43 42 star 17 hash star 43 42 star 17 hash kuti mukhale ndi mwayi opambana 100,000 amgwetsapo Faith Chinzimu Faith Chinzimu amgwetsa ndi free kick ya timu ya the Scorchers aonjezapo kumeneko Suzana Aonjeza 3 minutes mchigawo choyambira chimenechi so far so good kutimu ya Malawi mukamatsogola muzionesaso mtima kuti akuti mufuna zina zochulukaso chifukwa mmene zikuonesa they're still attacking they're still pressuring a, a Egypt akuona akuoneka kuti akuvutikabe defensively they're trying so hard zimene zimafunika zimenezo mzanga fortune akaseme free kick Irene Kumalo aseme free kick Irene Kumalo aliso Tabitha Chawinga Irene Kumalo komanso Tabitha Chawinga Irene zasema mpira wabwino mkati manja mwa goalkeeper pa 3 minutes zimene aonjezera tichotse a minute titsale ndi zinazo koma ndi egypt 0 malawi 1 mmene zikuyendera masewera amenewa in the africa cup of nations women's africa cup of nations ibwere ndi the scorchers akweza kulowetsa mpira mkati wabwino ndi wachot mwaiti

2 kusumba kuchotsa goloboyi kukampezanso faith analowetsa mpira ndi katswiri benedeta mkandawire ndamene analowetsa mpira wachape kwambiri mkati umene nausumba faith chinzimu chigoli chapamwamba kwambiri suzana

pangotsala mwina ma, ma seconds kuti mwina chigawo choyamba mmene chi- chi- chithe kumene kupitako I, thi- I, I believe and as I was, as kuti continue with whatever you're doing for akuoneka kuti akuchita bwino kwambiri atsikana amenewa a scorchers inafa 6-0 pamwamba pa aneba zambia masero amene barbra banda waku zambia mmodzi mwa atsikana opsa kwambiri anamwetsa yekha zigoli zokwanira 4 ndikuti timu

Kwa Amalawi, kwa nthawi yaitali takhala tikulira kumasewero osiyanasiyana koma Scorchers ndi imene ikubweretsa chimwemwe pa nkhope za Amalawi. Suzana, chigawo choyamba ukuchifotokoza motani?
Chigawo choyamba taonera chigawo chosangalala kumbali makamaka ya timu ya Malawi chifukwa kuti